ọra na eze na-ege ntị ana m ekene ụnụ wee na-ekene ife na-ekwu elu ụnụ egwu wee na-asị ụnụ deeme ị ma na m kwuo kịta asị na m a na-ekwuka na nwa anụnwa na-ekwuka mana chineke nna kele ọnụ ka ewele ya na-eme gịnị ka ewele ya na-ekwu okwu aya na-awụ okwu a ịghọtago eme a na-eti anụkpụrụ nkụ ị na- ị na-akọka ị na-akọka ụfọdụ ndị mmadụ amarọ maka ọ na m a na-akọka ka ọ bụ ka m kọwala ha ka afa a si wee bido amarọ m ka ịchọ ka m kọọla gị ọ bụrụ na ịchọ ka m kọọla enwekwa m ike kọọlụ gị o. mana enwere ihe ka mkpa m ji maka ya wee pụtagodi na na mgbede anụnwa enwere ihe ka ezigbote mkpa m ji maka ya wee pụta kịta anụnwa o wee bụrụkwa ofu okwu ahụ anyị na-ekwu mgbe ọbụla maka ọ na-adị abụ ịnegasịa anya n'ezinụlọ dị iche iche na-afụgasịa ka ihe si eme mm, ọ naghị enyecha m obi ụtọ ịghọtago mana a ga na-ekwunụ okwu nụ, a ga na-adọ ndị mmadụ aka na ntị nwanne anyị nwaanyị tinyeburu ya bụ okwu ọnụ mgbe nwa a m asị mba ka m donyekwuola ya aja n'ukwu n'okwu ahụ o kwuru ịghọtago ka anyị nwee ike nya ka anyị donye ya aja n'ukwu ka o nwee ike gbaa mgbọrọgwụ ọfụma ọfụma na ala mụa ka a na-akpọ nwaada nwaada international nwaada na-enwerọ adịgboroja sọsọ ofu nwaada enwere n'ala Igbo niile ọ mụ mụ ee ịghọtago ọ bụrụ na ị chọọ ka ọ tọọ mụ ya atọọ m iche ịkpọ m nwaada international mana ọ bụrụ na o nwe ka o sitere gị i nwee ike ịkpọ m nwaada kindness kedu mkpụrụ okwu a m na-aga ekwu maka ya okwu bụ ihe m na-aga ekwu maka ya bụ ihe gbasatara asụsụ Igbo mana tupu m na-aga n'iru ebe i si wee na-ekili m kịta anụnwa bụ na Igbo TV ee ana m ekelekwa unu ncha niile ka unu si wee na-esonye ihe anyị na-eme ịghọtago na-egosi onwe unu dịka ndị Igbo ọ nke eji wee mara anyị njirimara anyị ka anyị ga na-akwado ya ka anyị ga na-adonyere aja n'ukwu mgbe ọbụla ọ bụrụ na ị sonyebela anyị na YouTube amarakwa m ife ị na-eche ọkwa n'ọnụ bụ ee enyemaka n'ọnụ bụ nkwado niile ị na-ekwu ma ọ bụrụ na ị sonyebela anyị na YouTube ihe ị ya-eme kịta na ọ bụ na ị ya-ewere ọsọ were ije gbagaba na YouTube jee ebe a ma chọọ Igbo TV binye aka sonyela anyị gwaziela m ndị enyi gị na ndị ikwu na ibe gị na ndị yard ụlọ ka ha mee gịnị ka ha mee ofu ihe ahụ ị mere ịghọtago ehe maka na a nyụkọọ nwamịlị ọnụ ka o nwee ike wee gba ụfụfụ ọ dị mma ka nwa ya bụ okwu agba kịta anụ nke bụ eziokwu bụ na ndị ma m ọfụma ndị ma nwaada ọfụma ịma na m na-asụta igbo ọnụ malụkwa na abịa na bekee m bee ya ja ja ja ịghọtago kedu ihe ọ na-akụziri gị kịta kedu ihe ọ na-egosi gị ihe ọ na-egosi gị bụ na nne na nna m azụtọrọ m azụtọ ka ha na-akụziri m igbo bụ ka ha na-akụziri m oyibo mana ụfọdụ ndị mmadụ kịta anụwa ọ kachasị ebe ndị nne na nna nọ enwere ofu onye m ma akpa akpa mana ka m rapụ ikpe ya akpa ofu onye mụ na ya na-abụ mụ na ya ma ọfụma ọfụma ọ bụrọkwa obere mmadụ odogwu mana ụmụ ya niile ọ mụrụ ụmụ isii ụmụ ya niile enwero nke mara asụ igbo onye na-asị gị kedu afa gị ọ na-ekiri gị n'anya nya mepesi anya na-ekiri gị nwero ofu mkpụrụ n'ime ha ncha niile maalụ ka esi asụ mana nwoke anụnwa na-ata igbo nwoke a na-agwọ igbo ji mmanụ ihe nwunye ya na-ata na igbo adịrọ mma ya esikwana ihe kpatara na ụmụazị unu mụta ọmarịcha ụmụazị chineke nna kenyere n'ala igbo ụmụ afọ igbo ị ya akụzila asụsụ igbo ị sị mba na ị ma akụzi ha atọ na ha na-amụ oyibo ada m ekwu na oyibo adịrọ mma mba no oyibo mara mma ịghọtago maka na o nwere ike enwe ebe ọ ya bụ i ruo echi niile ndị ya nọ ebe anwa anarọ aghọta asụsụ ị na-asụ i mee gịnị sụọlụ ha bekee mana gịnị kpata na ị na-achọ ịkụzili ụmụazị gị sọsọ ka esi asụ bekee rapụzie asụsụ igbo ka ezi ihe bụ ihe ahụ eji mara ha ụfọdụ n'ime unu abịakwa asọkwuru ihe a na-asọkwu sọkwugidere ya ruo n'afa a na-aba ụmụaka aba ha afa niile afa niile a ya aba ha abụlụ afa oyibo afa oyibo afa nke izizi afa oyibo afa nke ịbọ afa oyibo afa mmiri chukwu afa oyibo afa oriri nsọ afa oyibo afa ịmụ ya ọkụ afa niile afa oyibo mana unu bụ ndị igbo ụfọdụ na-emekwa ihe arụ emeluo ma n'afa nna emegide emeluo n'afa nna ee a na-akpọ m nwada kindness mana afa igbo m bụ chidiọgọ ịghọtago i je n'afa nna m ezeugwu enwere ka igbo kụọ ebe anwa mana enwe ndị ga-aba nwa ha samson junior eh, eh, eh, bright kee ka ị ga-esi ma kịta anụ na samson junior bright bụ onye igbo mana onye onye ebonyi ebe anyị enweghị afa igbo a balị ha cha cha apụta na-asụ pụrị pụrị pụrị ụfọdụ n'ihe na-ewe m iwe ihe anụnwa bụ ndị ọ ga-abụ i were igbo gwa ha okwu ha achọ igosi gị na ha amarọ asụ igbo ee ọ dịrọkwa m ka ọ dịrọkwa m ka ọ bara uru ọ dịrọ m ka o nwere isi maka na ọ na-anọ kịta anụnwa i were oyibo gwa m okwu m malụgodi na ị bụ onye igbo m ga-eji oyibo wee saa gị ya ka ị ghọtakwa na m ma asụ oyibo ahụ mana ọ bụrụ na ị were igbo gwa m okwu kedukwanụ ihe m na-ejiri oyibo asa gị ya ebe m ghọtakwara ihe i kwu anụ m ihe i kwu ghọta ihe i kwu makwala asụ asụsụ i ji wee sụọrọ m ya keekwanụ ihe m na-asụlụ gị oyibo nke a bụzi mmadụ ime ma zakwen na tozakwen mmadụ igosi onwe ya igosi onwe gị na ihe na-abụrọ ndị maara asụ ezigbo oyibo kịta anụ ma gbaa ụkwụ n'ọnụ ha gbaa ụkwụ n'ala inarie maka ibu na aja ị ga-achịta ebe ahụ ịma nchịta dị fadam ma asị kịta ka asụgbu oyibo ka ekwe na ihe ọ na-abụzi ịpụta igosi onwe gị onye igbo sụolu gị igbo sụolu igbo ọ dị ka iji pụta ifu ebe ndị ọzọ niile ha na-akwado asụsụ ha na-akwado asụsụ ha ụmụazị na-etolite a na-asụ ofu asụsụ anwa mana kama ị ga-akwado nke gị mgbe ọbụla no speaking of vernacular mgbe ọbụla what are you doing there junior come and drop that thing senior come and mee nke ọzọ mee nke ọzọ ha ncha na ma pidgin gbada ngwa oyibo akpa na-akpọ ma oyibo nwe isi ala oyibo nwa ịchịtara aja igbo nwa na-echetakwana na cheta chikwa na ụmụazị igbo nwe nke ha ji aka mba na cross na big brother cross bụ onye anambra onye kedụ ebe anụ obi Cubana si onye ọba mbọsị ajụrụ ya na ha sọsị na ya bụ onye ọba so gịnịkwa bụ ọba gịnịkwa bụ ọba ọba bụkwa gịnị biko ọba of Lagos ama m na ọ n'aka nne na nna ya ka o si maka ọ bụrụ na ebido na ụtụtụ kụzibelu cross ka esi asụ igbo cross aga ama ka esi asụ igbo na ya bụ onye ọba ebe bụ ọba nna ahụ isu ezigbote igbo nya igbo a na-agwarọ ife nya igbo arụ dị mma igbo dị nwa jai iso ọ bụrụ na ebe a ka ọ bụ epekacha ndị dọkịta nụ abụrụ ọnwa ego si n'ọnwa anyị ebidokwa ebe ọ kwụsị maka ya na onwe ya ọmarọ na-asụ ọ igbo ị na-amarọ asụ ị ga-akụzibelu ụmụaka gị sọsọ ihe ga-enyeworo ha kịta bụ ọ bụrụ na ọ nụta nwaanyị dị ka mụwa maara asụ igbo ọfụma anyị na-amụzi ụmụazị mee gịnị nwee ike na-akụziri ha igbo ka m na-akụzikwalụ ha oyibo maka ọ dị m niile enwe m ha na-abịa gara ka m na-akụziri ha oyibo ka m na-akụziri ha igbo ọ ya bụ enwe ebe ọ bụla isi kpaa fa aka akwụlụ chem ịgharago ịtụọ ha ịtụọ ha challenge ebe ahụ ezee mgbọ ịtụọ ha n'igbo atụọ challenge ịtụọ ha challenge n'oyibo ma n'ezie otu a ka o kwesịrị ike isi wee dị ka anyị jikọta kịta na aka anyị ọnụ kwado asụsụ Igbo ọkwana nke anyị ma luo echi ma luo nwanne echi nke anyị ka ọ bụ ụfọdụ na-asị ee na onwerọ ihe asụsụ Igbo ya-emelụ ha ee na onwere asụsụ Igbo emeela nke ọzọ mana ị mana ị nwere ike itinye ya na CV gị asụsụ one ka ị maara asụ ụdịrị ebe anwa enwere ka ọlụ ga-esi pụta kịta na mba sị ọ bụrụ onye maara asụ igbo maọbụ onye maara ede igbo ka anyị achọ ije ebe ahụ itinye isi ụfọdụ ihe onyonyo o nwere ndị kịta achọrọ m ime ihe onyonyo achọrọ m ime ihe onyonyo nke igbo pụta ọrụ na-asụ ihe nwa a ka enye gị eweli ya nye onye ọzọ mana ị na-aza na igbo onye anakwarọ amụ aka ekpe na nka ahụ ọ ga-afịa ezigbo arụ ka anyị bido n'ụtụtụ chụba ewu ojii tupu anyasị ya na-eru ị bụrụ onye Igbo kụziela ụmụazị gị ka esi asụ Igbo anarọ m ekwu gị akụzinyela ha ka esi asụ oyibo ihe m na-ayọ gị bụ ka ị na-akụzili ha oyibo gabakwa na arụ na-akụzili ha Igbo ọ bụrụ na ha tolitezie nke ọbụla kazị ha mma ka ha buruzie nke ahụ gabazie n'ihu mana nya nya nya egbochina ụmụazị ịmụta ka esi asụ asụsụ bụ asụsụ nna ha ọ dịrọ mma ife nya bụ agwa nya bụ agwa jọgburu udele sigbuo nkakwụ ọ bụrụ na iso na ndị na-adị emete ya tata ka bụ gboo taba arụ ka ị gbanwee ndụ gị gbanwee ka isi azụ ụmụazị gbanwee ka isi asa ndị mmadụ okwu gbanwee ka isi ọ bụrụ onye onye gwa gị n'oyibo onye gwa gị n'igbo ị sụbara ya n'oyibo ee ya eji nwayọọ n'elu ebe ahụ ị rịgoro ji nwayọọ mee gịnị ji nwayọọ na-arịtute kedu ife ilo n'okwu anụnwa ee sonye kene gwa kene m ife ilo ọ ya amasị m ma ọ bụrụ na ị bịala m ya na igbo a na-ekwu igbo ya Hmm? ị bịa na ebe a na-edenye ihe nya ihe dị gị n'uche delu m ya n'igbo mmachi ego kene ya ka m malụ ka isi asụ ya ifele emena gị delu m ya n'igbo asịna nwada you did so well nwada you tried so much i keep telling people degodili m ya n'igbo delu m ya hmm? ndị sụrụ igbo sị na charity begins at home ka anyị bidokene n'ụlọ ka anyị bidokene na be anyị debegodi ya n'igbo elukwa n'oyibo anyị dee n'oyibo mana nke kịta nke a kịta kịta kịta delu m ya n'igbo mụwa ka a na-akpọ nwada ana m ekene na igbo tv ka ị na-ekili m kịta anya ọ bụ arụ ka ị na-esonyere anyị n'ihe mmemme dị iche iche anyị na-ewetara gị na Igbo TV nya enwekwana nke ọbụla anyị ga-ewetara gị ị sị na ị fụrọ ya hmm? jisi ike sonyere anyị gbasa ozi anụnwa deela anyị ife ọ bụrụ na isonyebela anyị na YouTube ka a makacha ezigbo mkpa ijezie na YouTube ịchọọ Igbo TV ibinye aka ịghọtago enwee nke anyị kwuru iso na ndị izizi ga-afụ ya ka ọ dịzie mgbe ọzọ anyị ga-afụ nọrọ ọfụma nya enwekwana ihe mebiri n'akụkụ udo chịa